an balima arafikom tv lajɛbagaw nin wagati na an ka foli b'aw ye arafikom tv sanfɛ aw minnu tɛ sɛgɛn aw minnu tɛ ɲinɛ anw lajɛli n'anw lamɛnni na an b'aw fo an b'aw fo an ka hakilinaw puseli la an bɛ aw fo an ka hakilinaw lamɛnni na an bɛ aw fo an yɛrɛ lajɛli la halisa an tɛ sɛgɛn k'aw fo aw mana kɛ fan o fan fɛ arafikom tv ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an juru ye aw de ye aw de bɛ an lapuse ka da aw ka kɔmantɛriw kan ka da aw ka lajɛliw kan o de bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an seginna ka n'aw ma bi arafikom tv ka emisɔn sanfɛ n'o ye emisɔn ye min dalen don bamanankan na n'o ye emisɔn ye min bɛ bamanankan ta k'a sankɔrɔta n'o ye emission ye emission min b'a fɛ bamanankan de ka ta ka kɛ mali ka kan fɔlɔ ye kan tɔw cɛla n'o ye an ka langue nationale ye aw bisimila o emission sanfɛ nin wagati in na an tun ye laɲini caman kɛ ka tɛmɛ an ka bamanankan taliko kan an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ cogo di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye malidenya la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ dɔn jamana kɔnɔden cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw mago bɛ an na élection wagatiw la kalata wagati mana surunya u bɛna kuma an fɛ fo an ka du kɔnɔnaw na u bɛna kuma an fɛ bamanankan de la an n'u bɛ ɲɔgɔn faamu la u bɛ taa mɛ mun na n'u sigira u ti kɔntini ni o kelen ye mun na n'u sigira u bɛ taa kan wɛrɛ fɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn faamu kan min na o ye fili de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ nka dɔɔni dɔɔni an bɛ ka kuma minnu kɛ an bɛ ka laɲini minnu kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ a laɲini ninnu a bɛ ka ta ba la dɔɔni dɔɔni nka ko o ko a bɛ taga dɔɔni dɔɔni de an ɲɛ bɛ o sira dɔw la émission min bɛ bɔ ORTM kan sisan 20h journal mana ban ni o ye ko Mali kura tagasira don o don o bɛ minisiri kelen wele ka na o ɲininka a ka plan d'action na a bɛ ka baara minnu kɛ a ye baara minnu kɛ ani baara minnu kan ka kɛ o bɛna minisiriw ɲininka a la an b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ tubabukan de la fɔlɔ wagati ni u tila ka segin a kan bamanankan na o de y'an ka laɲini ye tubabukan in an kana a bila nka an k'an ka kan bila a ɲɛ ma o minisiri min b'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ o emisɔn ninnu lajɛ tubabukan in fɔ wagati la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a lamɛn nka bamanankan in fɔ wagati mana surunya i b'a ye jama ka ca tele kɔrɔ ka sagon tubabukan ta wagati kan an bɛ an ka otoritew fo o la kosɛbɛ u y'o min kɛ o diyara an ye o bɛnna an ma o n'a ɲɔgɔnnaw an ka 20h journal yɛrɛ n'a kɛra tubabukan na ka tila ka segin a kan an ye bamanankan na kosɛbɛ faamuya la titiri minnu bɛ di tubabukan in na ka segin kelenkelenna bɛɛ kan an ye bamanankan in na o de bɛ diya an ye nka an b'a ye u bɛ segin a fana kan bamanankan na nka i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ tubabukan in ta kɔnɔna na o tɛ kɛ bamanankan in kɔnɔ o information ninnu olu bɛ taa ka mɔgɔw dan mɔgɔ minnu tɛ tubabukan mɛn o yɔrɔnin an k'an hakili t'o la kosɛbɛ an b'an ka autorités fo o la kosɛbɛ mali kura tagasira ye émission ɲuman don ka d'a kan a bɛ ka kɛ an ye an ka kan na n'o ye bamanankan ye sinon an ka kan kalanbaga dɔw bɛ yen n'o ye nko kalannaw ye nko kalannaw ye bamanankanko in kɛlɛ kɛ kosɛbɛ n'i ko n'i ko nko i ko bamanankan i ko maninkakan i ko kasonkakan i ko julakan nin bɛɛ bɛ nko kɔnɔna na donc an ka da a la k'a fɔ an bɛ an yɛrɛ de ye kanko in na nka jamana ɲɛmɔgɔw an fana jigi ye aw de ye aw de bɛ se ka ko in bɛɛ lajɛlen yɛlɛma sanga ani wagati faransi ka taa faransi kana taga a dulonnen don mun na o ye kanko in de ye an bɛ ka baara kɛ ni faransikan de ye faransi ka ekɔli bɛ anw fɛ yan u bɛ baara kɛ n'u ka faransi sisitɛmu de ye u ka ekɔlisow la yan nɔ a mana kɛ cogo o cogo an b'u ka tagasira de ta o ka d'a kan n'i ye mɔgɔ ka kan kalan i b'a ka tagasira ta i se foyi tɛ o la nka an k'an cogo dɔn an yɛrɛ la kosɛbɛ ni an ye an ka langue nationale kɛ sisan sisan sisan bamanankan ye an ka fran sefa min b'an bolo o bɛ falen ka sɔrɔ hali an ma o bɔ an da kɔnɔ n'an y'an ka langue nationale kɛ bamanankan ye sisan sisan sisan faransi ka dɛmɛ caman bɛ yen nɔ min bɛ an koron k'an kɛ u ta ye o bɛ jɔ mais en tant que langue ma falen a man nɔgɔn kosɛbɛ an ka fɛɛrɛ kɛ langiko in na o de b'an kisi kosɛbɛ kosɛbɛ kɔsa in na an y'a ye réseaux sociaux kan an y'a ye fan caman fɛ an ka arapɛrɛ denmisɛnnin bɛ yen n'o ye malake ye a bɛ ka bamanankan défend kosɛbɛ an ye kuma caman fɔ an ka émission tɛmɛnenw kɔnɔna na a bɛ ka se o kuma ninnu caman kan an bɛ tiɲɛ d'a ma ka d'a kan a ko ko n delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ n ko anw ni ekɔli lise promoteur dɔw delila ka sigi ka baro kɛ u ko ko lise yɛrɛ kɛli mali la yan ko retard de don malake seginna o kuma kelen kan malake ko ko n'i ye ale kɛ mali perezan ye bi ko ale b'a fɔ ka lise bɛɛ datugu fo san tan n'i sera 9 année la kilasi kɔnɔntɔnnan i bɛ taa professionnel la n'o ye baara kalan ekɔliso ye i bɛ baara de kalan effectivement tiɲɛ de don jamana in mago bɛ baarakɛlaw de la maa kalannenw an filɛ coro min kɔnɔ bi olu de y'an coro u bɛ taa min kalan ka na o ti an ka tabiya ye o t'an ka hakilina ye u bɛna baara kɛ n'o ye o b'an coro donc an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ kan in a bɛ se ka segin ka na bamanankan na cogo min na kan in a bɛ se ka na an ma cogo min na an bɛɛ bɛ min mɛn o de ka d'an ye an bɛ aw fo aw ka lamɛnni na an bɛ aw fo aw ka video ninnu carili na n'aw ye ja ninnu cari a ka ca la ala fɛ an ka laɲini a bɛ sabati ɲɛmɔgɔ ninnu k'an ka laɲiniw mɛn a bɛ dépend aw de la ka d'a kan ni ja in ma cari a tɛ se ka se a seyɔrɔ la an bɛ aw fo aw ka lamɛnni na an bɛ aw fo ja ninnu carili na an bɛ dugawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ jira an na